Ok, a Dhaithí, dóibh siúd atá ag éisteacht inniu nach bhfuil ar an eolas, an féidir leat a insint dom cad é Baile Átha Cliath le Gaeilge agus Gaeilge 365?
Yeah, so is dócha an rud atá i gceist le Gaeilge 365 ná gur clár nuálaíocht teanga de chuid an 4 údarás áitiúil i mBleá Cliath é. So, cad is nuálaíocht teanga? So, go bunúsach, is kind of rud é a bhreathnaíonn ar conas gur féidir linn, b'fhéidir, na seirbhisí atá ag ár comhairlí áitiúla, you know, rudaí cosúil le, b'fhéidir, an oifig fiontar áitiúil nó an leabharlann áitiúil nó an spórtlann nó an ionad pobail, conas gur féidir na rudaí sin a chur in oiriúint de phobal atá níos dhátheangaí. Agus is dócha go traidisiúnta bhí a lán den díoscúrsa sin ag díriú ar, you know, comharthaíocht agus ciorcal comhrá agus rudaí den tsórt sin, ach is dócha bhí muidne ag breathnú ar cad iad na rudaí cruthaitheach gur féidir déanamh a chuireann le líon na deiseanna úsáide atá ag daoine, Because mar a feictear dúinn tá an bá atá ag an pobal i leith na Gaeilge, tá sin ag dul i mhéid go tapaidh. Líon na ndaoine gur féidir leo Gaeilge a labhairt, tá sin ag dul i mhéid go tapaidh. Ach níl an fás céanna tar éis teacht ar líon na deiseanna úsáide. So sin atá muidne ag iarraidh déanamh, conas gur féidir linn na seirbhisí atá ag do Comhairle áitiúil i mBleá Cliath a úsáid, chun cur le líon na deiseanna labhartha Gaeilge atá ag daoine agus chun an chathair agus an contae a shaibhriú, ag baint, is dócha, leas as an fiosracht agus an paisean atá ag daoine don Ghaeilge le go cruthaíonn muid todhchaí atá dhátheangach. OK, sula labhraíonn muid níos mó faoi Ghaeilge 365, an féidir leat a insint dom cad é an bhaint atá agat le Baile Átha Cliath le Gaeilge? Agus an féidir leat níos mó eolas a thabhairt dom faoi Baile Átha Cliath le Gaeilge? Yeah, so ní hé go bhfuil baint dhíreach agam féin le Baile Átha Cliath le Gaeilge, tá Baile Átha Cliath le Gaeilge mar chlár um, atá comh-mhaoinithe idir an Chomhairle Cathrach i mBleá Cliath agus Roinn na Gaeltachta agus bíonn siadsan ag díriú roinnt mhaith ar conas gur féidir eacnamaíocht na Gaeilge a fhás so tá líon na miondíoltóirí fud fad an chontae atá ag baint leas as an nGaeilge lena gnó a fhás agus a láidriú. Tá sin ag dul i mhéid agus is dócha gur buíochas le Baile Átha Cliath le Gaeilge atá a lán den obair sin ar siúl. So bíonn muid ag obair kind of i gcomhpháirtíocht le Baile Átha Cliath le Gaeilge ar roinnt mhaith tograí ach ní hé go mbeadh nasc díreach agam leo.
OK, agus just ceist amháin faoi Baile Átha Cliath le Gaeilge, cé, mar a dúirt tú, nach bhfuil baint díreach agat leo, an bhfuil Baile Átha Cliath le Gaeilge, an baineann siad leis na ceithre chomhairlí i mBaile Átha Cliath nó just an Comhairle Cathrach? Bhuel, don nóiméad is an Comhairle Cathrach, but beidh le feiceáil cad a tharlaíonn sa spás sin amach anseo.
OK. Agus an tusa an t-aon fostaí i nGaeilge 365 nó an bhfuil foireann fostaithe chun obair leat? Eh bhuel em tá eh cúpla post actually oscailte i láthair na huaire go d'fhéadfadh le daoine cur isteach air chun teacht ag obair le Gaeilge 365 so Caithfidh siad iarratas a fháil isteach roimh an séú lá is fichead de mí Márta so tá réimse postanna ann but ar fad i kind of réimse an nuálaíocht teanga so b'fhéidir daoine a bhfuil kind of an-suim acu i todhchaí na Gaeilge but a bhfuil kind of suim acu kind of teacht suas le múnlaí cruthaitheach agus nuálach leis an todhchaí dhátheangach sin a bhaint amach. Beidh eolas faoi na postanna sin ar suíomh idirlín Chomhairle Cathrach Bhleá Cliath ar an ar an leathanach Gairmeacha ansin. Tá sé go maith agus suimiúil, ceapaim go n-oibríonn tú i nGaeilge 365 leis na Comhairlí Contae ar fad i mBaile Átha Cliath agus cé saghas tionscadal atá ar bun agaibh i nGaeilge 365 a Dhaithí? Yeah, so bíonn gach saghas rud. So is dócha, bíonn muid ag breathnú ar ar rud ar a nglaonn muid kind of tionchar dúbáilte air. So conas gur féidir linn cur le tionchar eh ár seirbhísí poiblí ach conas gur féidir linn an Ghaeilge a láidriú ag an am céanna. So you know cúpla sampla iontach de tograí atá idir lámha i láthair na huaire. So eh tuigeann muid go bhfuil an uaigneas ag dul i méid em you know inár sochaí sa lá atá inniu ann ach ag an am céanna, Tá líon na ndaoine atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt, tá sin ag dul i méid freisin. So ceann de na hinnealtóirí atá i Comhairle Cathrach Bhleá Cliath, bheartaigh sé an dá rud sin a nascadh le chéile tríd rud darb ainm na Binsí Comhrá. So an kind of smaoineamh a bhí aige was an féidir kind of comharthaíocht a chur ar bhinsí poiblí a spreagann daoine, le tosnú ag labhairt le chéile trí Ghaeilge. So, tá b'fhéidir ocht cinn acu siúd fud fad an chontae anois agus beidh muid ag súil go mbeadh kind of idir fiche cúig agus tríocha cinn roimh deireadh na bliana. So, sin kind of sampla amháin but arís is an rud like is rud iontach sin don Ghaeilge but is rud iontach sin i gcomhair kind of cothú pobail agus go bhfuil muid kind of ag ceangailt daoine le chéile. Sampla eile de kind of togra ar éirigh thar cinn leis, le déanaí ná rud darb ainm Fáilte Fite Fuaite so dar ndóigh tá líon de na inimircigh atá ag teacht go hÉireann you know tá sin tar éis a bheith ard le tamall de bhlianta ach ceann de na rudaí atá an-suimiúil is a lán de na pobail nua tagtha sin tá is daoine ilteangach iad le an-suim acu sa Ghaeilge agus tá a lán acu tar éis dul agus tabhairt faoin Ghaeilge a fhoghlaim. So an rud a bhí i gceist le Fáilte Fite Fuaite ná féile a bhí ag obair le inimircigh nó daoine ó na pobail nua a bhí tar éis Gaeilge a fhoghlaim agus ag eagrú kind of ócáidí agus imeachtaí fud fad na cathrach ina raibh na daoine sin ag tabhairt cuireadh do na pobail nua agus do pobail traidisiúnta na cathrach teacht ar an aistear teanga leo. So, bíonn gach saghas rud. And then tá, tá rudaí ar nós, eh, tá Snámh le Spraoi, sin clár atá againn, em, in a lán dos na spórtlainn, eh, i Cathair Áth Cliath, em, ina bhfuil, eh, you know, bhí líon na ndaoine a bhí ag iarraidh ranganna snámh a dhéanamh trí Ghaeilge ag dul i méid. So, you know, obviously is dúshlán atá ann you know tá tá céatadán ard de páistí i scoileanna lán-Ghaeilge ach níl an oiread sin deiseanna acu an teanga a úsáid lasmuigh de gheataí na scoile lasmuigh de am scoile agus ceann de na rudaí a bhí ag teacht ar ais chugainn ó páistí ná you know bhuel like bím in ann tíreolas a fhoghlaim trí Ghaeilge bím in ann mata a fhoghlaim trí Ghaeilge canathaobh nach féidir liom snámh a fhoghlaim trí Ghaeilge so an rud a rinneamar is d'eagraíomar tumchúrsa dár baill foirne ina raibh deis acu um ar feadh coicís, na scileanna teanga a theastaíonn uathu le ranganna snámh a mhúineadh a fhoghlaim. So, in ionad dul isteach sa spórtlann ar feadh coicís, chuaigh siad ar an chlár traenála seo agus níor mhúin sé dóibh chun a Gaeilge mar a mhúinfeadh Gaeilge do daoine ar scoil. So, níor fhoghlaim siad conas. you know cur síos ar cad a bhí acu don bricfeasta a dhéanamh nó you know le cur síos a dhéanamh ar cé mhéad siblíní atá acu. D'fhoghlaimíodar conas rang sa lámhachán tosaigh nó an front crawl a mhúineadh trí Ghaeilge ar feadh uair a chloig. So I guess díreach as an cúrsa sin chuaigh a lán de na fostaithe sin amach sna spórtlainn agus tá anois tuairim is cúig An am seo anuraidh ní raibh aon ranganna snámha ag tarlú trí Gaeilge, anois tá tuairim is cúig cinn déag in aghaidh na seachtaine. So, you know, is, tá a lán rudaí ó gach saghas rud, ó kind of cúrsaí imeasctha go dtí an fearann poiblí, cúrsaí spóirt, forbairt eacnamaíochta, tá liosta fada de rudaí and really an rud a fheiceann muide is tá an oiread sin éileamh agus tóir ar seirbhísí teanga bunaithe i láthair na huaire agus tá muidne díreach ag iarraidh cinntiú go bhfuil muidne ag cruthú kind of nó ag baint leas as an fuinneamh atá sa phobal agus an fiosracht agus an ocras i leith na Gaeilge you know agus agus is dócha go bhfuil muid ag breathnú ar conas sin a úsáid le inneall fáis eh, a thógaint i dtreo an todhchaí dhátheangach em a teastaíonn ón an oiread sin daoine fud fad na cathrach, fud fad an chontae agus fud fad an domhain. Ok, sin go hiontach.
Agus bhí ócáid agaibh, b'fhéidir, laistigh de sé míosa ó shin i Sráid an Dáma, nach raibh? Lá mór, b'fhéidir go cosúil le Lá Mór na Gaeilge, ar féidir leat níos mó a insint dom faoi sin? Bhuel, em, tá rud a tharlaíonn, eh, a. ar a tharla le cúpla bliain anuas, darb ainm Lá Mór na Gaeilge, a bhí ar siúl i Cearnóg Mhargadh na Feirme, b'fhéidir mí Bealtaine seo caite. Now, sin togra de chuid Baile Átha Cliath le Gaeilge agus bíonn siadsan le tacaíocht ón Chomhairle Cathrach ach is kind of lá mór atá ann ina ndéantar kinda ceiliúradh ar na healaíona Gaeilge. Bhí tuairim is 6,000 duine i láthair i mbliana agus agus bhí an-lá ann. So yeah beidh sé suimiúil le feiscint conas go go forbraíonn rudaí kinda sa spás sin. Is rud a fheiceann muid go bhfuil i bhfad níos mó daoine anois ag iarraidh go mbeadh ceoltóirí le Gaeilge ar stáitsí ag gach saghas féile. So yeah is is kind of iontach an fás sin a fheiscint. Agus bhí tú ar chlár Nationwide ar RTÉ le déanaí, nach raibh? Ó chonaic mé thú air, bhí sé sin go maith, Yeah, an raibh? yeah, bhí, bhí mé, yeah, so bhí mé, bhí mé ar Nationwide there le déanaí agus is iontach an, an clúdach sin a fháil agus, you know, is dócha, tá muid, bhí mé just ag insint an, an scéal céanna atá mé ag insint duitse anois, sin, you know go bhfuil kind of Bleá Cliath ag éirí níos dátheangaí, tá you know gach aon seachtain anois tá na mílte daoine ag dul isteach i siopaí agus you know tríd an bliain na mílte daoine isteach i leabharlanna agus spórtlanna agus ag plé le gnólachtaí gach saghas rud agus is dócha an rud atá muid a feiscint is de réir a chéile agus tógfaidh seo am agus struchtúr agus tógfaidh sé cinnirí pobail chun rudaí a chur ar bun agus a bhrú ar aghaidh. But de réir a chéile tá an Ghaeilge ag bogadh lasmuigh den seomra ranga agus tá muid a feiscint, is dócha, fás na Gaeilge mar theanga pobail i mBleá Cliath agus nach iontach sin? Yeah agus ceapaimse tá an méadú ar an líon daoine a labhraíonn Gaeilge i mBaile Átha Cliath ceapaimse de bharr ach go háirithe gluaiseacht na Gaelscoileanna, an aontaíonn tú le sin? Bhuel is cinnte go bhfuil cuid lárnach aige sin ann, you know tá fás, is dócha, like daoine aois mo thuismitheoirí féin, like nuair a bhí siadsan ag tosnú amach sa bhunscoil bhí b'fhéidir 1,000 nó 2,000 duine i nGaelscoileanna lasmuigh den, or scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht ar oileán na hÉireann, you know. Nuair a thosaigh mise ar scoil bhí, bhí an figiúr sin b'fhéidir ag 20,000, you know. Nuair a thosnaíonn mo, mo páistí féin ar scoil go luath beidh an figiúr sin ag tuairim is 60,000. So dar ndóigh, you know, tá na daoine sin ag teacht amach as an córas oideachais, Tá Gaeilge acu, tá fonn orthu í a úsáid ina lán cásannaí agus is really an rud atá muidne ag iarraidh déanamh is conas gur féidir linn seirbhísí na Comhairlí a úsáid le go bhfuil na deiseanna acu í a úsáid but freisin conas gur féidir linn tacú leis na ceannairí ina measc le gur féidir leo dul amach agus bíodh sé gnólachtaí nó grúpaí pobail nó clubanna spóirt conas gur féidir leo na rudaí sin a chur ar bun a thacaíonn leis an athbheochan teanga freisin.
OK, sin go hiontach. OK, tá Seachtain na Gaeilge 2026 tar éis tosú le déanaí. An bhfuil sibh i nGaeilge 365 ag obair ar aon tionscnamh sa bhreis an mhí seo le linn Sheachtain na Gaeilge? Em, yeah, so tá, tá rud amháin, is dócha, is, eh, bíonn sé mar Seachtain na Gaeilge dúinn gach seachtain agus, em, you know is is iontach kind of an féile seachtain na gaeilge agus agus méadaíonn sé kind of you know feasacht i leith na gaeilge um ach is dócha lán den obair a dhéanann muidne bíonn sé díriú ar stuff conas gur féidir linn cur le líon na rudaí atá tarlú gach seachtain um ach é sin ráta tá ócáid mór tá muid ag obair air i láthair na huaire i gcomhpháirtíocht le Conradh na Gaeilge agus Roinn na Gaeltachta darb ainm Fís 26 so is mórchomhdháil a bheas ann an seachtain seo chugainn san ionad comhdhála Bleá Cliath ag breathnú ar kind of an todhchaí dhátheangach atá os ár gcomhair so beidh breis is 5,000 duine i láthair, a lán acu kind of daltaí meánscoile, ag fáil blaiseadh de na cineál gairmeacha agus na deiseanna a bheas ar fáil dóibh. em you know leis an kind of rud seo faoin fiche faoin gcéad de daoine a teacht isteach sa státchóras roimh fiche tríocha a bheith inniúil sa nGaeilge. ok agus b'fhéidir gur luaigh tú é seo cheana ansin b'fhéidir ach ag breathnú ar an todhchaí a Dhaithí sna blianta atá amach romhainn an bhfuil aon spriocanna áirithe nó nua agaibh le Gaeilge 365? Yeah, bhuel is dócha an rud is mó atá muidne ag iarraidh déanamh is tá muidne you know ag breathnú ar líon na deiseanna labhartha Gaeilge atá muid ag cruthú so mar shampla you know má théann eh fiche duine amach ag traenáil cispheile le le club lán le club Cispheil lán Gaeilge. Má tá 20 duine sa tseachtain ag seisiún traenála amháin, is ionann sin agus 20 deis labhartha. Agus má théann siad go dtí seisiún traenála uair sa seachtain gach seachtain den bhliain, bheadh muidne ag rá gur sin 20 méadaithe fá 52, bheadh tuairim is 1,000 deis labhartha Gaeilge ansin. So, an rud atá muidne ag iarraidh déanamh is céad caoga míle deis labhartha Gaeilge a chruthú. So sin dáiríre an mórsprioc atá againn, is conas gur féidir linn cur go mór le líon na deiseanna labhartha Gaeilge atá á cruthú againn.